ekele m gị gị onye ọma na-ege m ntị ọ ka bụkwa nwa Anayọ Eze ka ị na-anụ olu ya eh, na Buwa TV bụ oge anyị ji ewetara gị njirimara anyị bụ ndị Igbo tata anụnwa ọnwa nke iri dị na mkpụrụ ụbọchị asatọ n'afọ agba puku afọ abụọ na iri abụọ na otu anyị nọ tata anụa bụ ahịa nkwọ iji wetara gị otu n'ihe eji mara ndị Igbo isi okwu na okwu gbara ọkpụrụkpụ anyị ga-elebara anya tata bụ ọfala Ọnịcha Igbo bụ Igbo chere m ka m bịa abụghị ịgba ọsọ ya bụ anyị ga-ewetara gị ya bụ ọfala n'uju maka ọ bụ ịtọ ntị n'ala ịnụ ụya danda chetakwa na ọ bụ nwatakịrị na-ebujere nna ya oche n'ukwu arụsị na-amụta aha a na-etu ndị mmụọ tinyere na ọ bụ onye jere n'ubi n'abalị ma ijiji mụ anya ekelekwa m gị wee na-asị gị otu ugboro n'ime afọ ọbụla ndị ọnịcha niile na-ala obodo ha maka ofu nnukwu emume ha na-eme otu ugboro n'ime afọ ọbụla ị jụọ ha ihe oriri ya bụ ha sị na obi ọnịcha na-agba ọfala onye na-abụghị onye ọnịcha nwere ike ịjụ sị gịnị bụ ọfala maka na ahịa ọhụụ na-agba udele gharịị akụkọ a kọrọ sị na mgbe ndị ọnịcha si ebe ha bibu mbụ bụ idu tara ahụhụ bịa ebe ha bi ugbu a ha gabigara ọtụtụ ihe ịhịa ahụ nke otu n'ime ya bụ agụụ ụfọdụ ihe oriri ha riri gburu ha ya mere mgbe ha hụrụ ji ma gwupụtakwa ya n'ime ala obi esighị ha ike itinye ya n'ọnụ n'agbanyeghị na ọ na-enwu ọcha ka mbara igwe ya mere otu dibịa a na-akpọ awụma onye nke na-ahụ na mmụọ jiri buru ụzọ rie ya bụ ji maka na achọba ijide oke anụ ezipụ oke mmadụ isi na isi ha bụ n'ọnụ ka anyị chetakwa na ọ bụ isi kara aka na-ebu ogidi nke ada ebu ogidi buo ogidi ogidi anyịkwaa ya olu ka abalị atọ ya bụ nnukwu dibịa bụ awụma jiri richaa ya bụ ji o nweghị ihe mere ya Ya mere, ọtụtụ ndị echichi ji were sị na ha ga-eri ji. Ka ha riri ji ahụ, o nwekwaghị ihe mere ha. Nke a mere mgbe e mechara, ụmụ ikorobịa Ọnịcha were sị na ha ga-eri ji. Ya bụ ihe gbara Obi Ọnịcha ka akpị. maka na ọ bụ ụmụ ikorobịa na-akọ ọrụ ugbo ma na-aga agha ọnwụ gbuo ụmụ ikorobịa ọnịcha gịnị ka obi ọnịcha ga-akọrọ chi ya hapụ obi ya bịa nọrọ n'ọnụ ụzọ ama ya nke a na-akpọ ụnụ ibube ka chi foro ndị ọnịcha gbara egwu a na-akpọ ọgbalido bịa na be obi na-enwe aṅụrị na ji egbukwaghị ụmụ ikorobịa aṅụrị obi kachasị nke mmadụ niile maka na nwaanyị a lụtara ọhụrụ sị na ọchị dị ya n'eze na aṅụrị dị ya n'obi ekweghị ya afụka ọkụ ka anyị chetakwa na ọ bụ obodo dị nwaanyị mma ka ọ lụọ di ebe ahụ a tọrọ ya atọrọ tọga ebe ahụ ọ gaghị agba ọsọ ọ bụ obi aṅụrị obi a ka a gụrụ ọfala obi aṅụrị obi a ọnịcha a gụrụ ọfala bụ ya bụ isi sekpụ ntị n'okwu anyị ji nọrọ n'ụbọsị tata bụ ọfala ọnịcha dịka akụkọ siri kọọ ọ bụ n'oge ọfala ka obi ji ekele ndị agha ya maka na ha alọchighatara n'udo ọfala ọnịcha na-enye ndị ọnịcha ohere ịnọ obi nso hụ ya anya mara onye obi bụ maka ụbọsị buru gboo mgbe isi akwa ka dị ebe e kechiri ya mgbe anya mmụọ ka dị ebe a rụpụrụ ya mgbe ezi ka dị n'ukwu ụkwa a naghị ahụ obi ọnịcha anya aghara aghara obi ọnịcha dị ka nnukwu mmụọ na-anaghị agba n'iro oge ọbụla ọ bụkwazi n'oge ọfala a ka obi ji enwe ohere eleru ndị ọ na-achị anya mara na ha na-amụbanye amụbanye ka ha na-anwụfucha anwụfucha ọ bụkwa n'oge ọfala ka eji agbara ndị ọnịcha afa ihe ga-eme n'ime afọ ahụ ya mere ọnịcha ji were ọfala dịka oke ihe na-asịkwa na ọnịcha anaghị anọ hapụ inwe eze eze anaghị anọ hapụ ịgba ọfala mmadụ anaghị agbachitere obi ọnịcha ọfala ọ nwụọ a ga-agbara ya ọfala nke ndị ọnịcha ga-eji mara na obi anọghịzikwa ndụ na nkwado ọfala ọnịcha asụsụ ndị ọnịcha na-asụ bụ na ha na-awụ arụ nke pụtara na ha na-eme onwe ha na-akwado onwe ha n'ụdị ha ga-eji gbuke egbuke ụbọchị ọfala n'oge gboo obi ọnịcha na ndị ichie ya na-erekwa ọgwụ ha ụbọchị ọfala ka ndị mmadụ ghara ịkọtu ha ma ọ bụ menye ha ihe ihere emenye obi ọnịcha ihe ihere ma ọ bụ kọtuo obi ọnịcha n'ọgbọ ụbọchị ọfala ya ị mara na emenyela ọnịcha dum ihe ihere igbo ndị ọma m ji biri a na-ata ọ na-atọ ọ dịka ihe a na-ata ma ya agwụkwala chetakwa na nkata kpuru okpu ọ ghọọ ngịga aṅụọ mmiri eji bịa ọrụ akpịrị ezuo ike mmiri ju ite anaghị abịa ya aka nwata rikwanụ ihe ọ na-amụrụ anya ụra eburu ya ọsa nọ n'ọdụ igu nọ na mmapụ okwu m wee bụrụ na onye ahụrụ tata ka ahụ ya echi ụgbọgụrụ mịara m ya mịara nwunye di m egbe bere ugo bere nke si ibe ya ebekwala nku akọkwala ya kama ka osisi o bere na ya gbajie ka ọ hụ ka efebe ebebe na-adị mụ bụ nwa na ya eze na-asị ka amachie ya bụ akpa ọnụ ụbọchị tata dịka anyị si ewetara gị njirimara ndị bụ igbo nke na-abịara gị na bua tv chetakwa na ebile laa azụ ọ bịa ọgụ maka na chere m ka m bịa abụghị ịgba ọsọ ya bụ egwu anyị gbafọrọ tata ka ọ dịbazị ụbọchị oti ịgba ga-akwa nne ya ekele m gị wee na-asị gị uhuruchi ọma daalụ